achinyamata atenge mipando ghetto king kong kudzatenganso mpando mp ndiye kuti ma machana ife makomo ndi otsekuka mbwerekete Fredo ameneyo a good upcoming mp support the one in position are you supporting or you campaigning or you are competing the current mps bad or whatever

mchana king kong yes yeah so i think ndinapanga video ina ya mm, ya mchana uh, pamene kunali ngati ka fight ndi uh, a mp akuja kumene mchana anayimira nthawi ja kunavuta zinthu kuja yeah so ndipanga pin ngati simunaonayo ndipanga pin mu comment section ikhala kuyambirira

so much yeah so mchana leroli analemba post i think ndi 14 minutes ago mmene ndikupanga rekodi pangotha 14 minutes ndiona zoti akunena zoti za madzi ndamva zitheka within 24 hours nkhani inayambira pati nkhani inayambira pamene popo kunena zonena zoti kodi mchana madzi ake mukunena ati enieni yeah so tifuna tingoona ma comments tione zonena zoti kodi reaction ya anthu inali yotani ya so felix akunena zoti kodi mungothandiza kapena mufuna mudzayimire u mp ya ili nde ndi funso limene anafunsa felix nde fredo anayankha kuzanena zonena zoti ndine mp ya izi ndi zimene zinakhala ngati zatani zausanu mapiri pachigwa ya so macdonald Phiri akunena zoti zisankho zikubwerazi mchana akuyimirira mufune musafune alipowa ayamba kale kufoka ya so bright akunena zona zoti mchana one term one mp respect yourself ndiwe uh, mchana one term one mp respect, respect yourself udikire tizavote tikakumana pa ground viva lipipa sakakamiza frero musiyeni lipipa agwire ntchito ndi nthawi yake iweyo ghetto inakukana Ah! bright nkhani kuyambira anayiyamba bwino komano kumapetoko ndiye wayethesa mwambola kwambiri onena zoti ah. yeah so Kido Kido kada akuona zono zoti 1 mp at a time please respect yeah so uh, atanasio nkhoma akuona zoti a good upcoming mp support the one in position are you supporting or you campaigning or you are competing ya ili nde ndi funso limene mkuluyu akutani akufunsa yeah so ife ife sitikudziwa in my case i don't know what's going on all i know is that Fredo is developing yeah is helping the constituency but also yeah akupanga ndithu kachithandizo kenake kapo kapo of which whether his main reas- the reason behind is to to be voted for an MP or whatsoever. Those things for me, I don't care and I don't mind. All I know is that uh, mkuluyu akuthandiza akuthandiza dera lake ya anthu akwawo sangamavutike pali munthu amene ali ndi kachithandizo kamene angathandize just think of kuchipatala kuja kumene anthu am- azimayi amasambira kunja azimayi oyembekezera azimayi athu kumakasambira kunja

Ah, chikondi akunena zoti dr nchana mwabwera ngati coming by the way ah, anyamata aja i really don't know zoti they are doing good job apanga after kupanga release tabwera ngati coming anapanganso release i think ah, kuti yani kwanu konko kwanu konko yeah i didn't react about that video but i promise i'm going to react soon after this video and uh, make sure you check soon when you're done watching this video go ahead and check out i think i'm going to upload one hour soon after uploading this one yeah so when i'm gonna do the after my time you're gonna say i'm giving you 12 hours to fix show some respect please yeah yeah so john john kadamanja kunozoti 2025 chipani mwakweracho chidzakhala chipani chodedwa kukhosi kwambiri ndi anthu ma chances are high for you to win ma elections ngati independent mp than to stand ngati utm candidate Zitu, zitulukeni z- za china utm izi zi- zikuzola matope omwe uzavute kuwatsuka 2025 muka mu- mu- mupakidwa nazo zitulukeni mwa mwachangu ya moses akuwauza kuti a inu musamangonena inu kuti kumeneko andale mumaona ngati ife zitsiru ife tikufuna nyimbo ya nyowani inu ndinu ah, ife tikufuna nyimbo ya nyowani inu ndinu oyimba mesa ngati ndi choncho tiuzeni kuti mwasiya kuimba uh, this guy uh, this is crazy yeah so comment inakuno zoti atinyamata atenge mipando geto king kong kuzatenganso mpando mp ndiye kuti ma machana afe makomo ndotsekuka mbwerekete frido ameneyo eyetu guys apono ndi pamene pathera ma comments obeba zinazo we had to filter them down and guys if you've enjoyed the video make sure give it a like if you didn't enjoy the video give it a dislike whatever you're going to do i'm going to appreciate yeah so just as i said if your first time kuonera ma video please ndipange ni support panga ni subscribe turn on post notification bell kuti kapanga upload my videos